pa 2 january israeli inatumiza ndege ku lebanon kumene anaponya bomba mpaka kupha akuluakulu 6 a hamas mmodzi wa anthu ophedwawo ndi wachikulire kwambiri Hamas Deputy Chief Saleh Arouri. Mbuyomu ndimafotokoza nkhani yokhudza Yahya Sinwar, mkulu wa Hamasi amene amakhalira ku Gaza. Amene waphedwayu ndi wachiwiri wake. Saleh Arouri anabadwa 1966 ku dera la Ramallah mdziko la Palestine.

koma anampanga bani kunena kuti asazapondenso ku gaza pamene amamuchotsa ku ndende israeli inamukweza ndege yopita ku syria imene inali ngati deportation anamuwuza kuti achimwene tinakumanga 1990 munakhala kundende zaka 15 pa mlandu wochita chiwembu ayuda after 2 years tinakumanganiso 3 years mwatuluka pano 2010 ndiye tikupatsani bani kunena kuti musakapezekenso ku gaza inuyo mukadzapezeka ku gaza tikadzakugwirani tidzakuphani ndiye anamukweza ndege kuchoka ku tel aviv kupita ku syria that was deportation koma atafika kumeneko amasungidwa ndi khaled meshaal mkulu woyang'anira hamasi mu mzinda wa damasiko Komabe kumeneko sanakhalitse, anasamukira ku Turkey kumene amasungidwa ndi President Erdogan. Pofika mwezi wa December 2015, Saleh anasamukira ku Lebanon kumene amakhala kufikira imfa yake. Amene amamusamalira kumeneko ndi akuluakulu a gulu la Hezbollah komanso dziko la Iran. Mwina ambiri mukhoza kumadabwa Kodi Saleh akutenga nawo bwanji mbali pa gulu la Hamas? Chifukwa ndikungofotokoza apa kuti ameneyi anamangidwa anakhala zaka 15, anakhala zaka zitatu, kenaka anapita ku Syria, ndikupita ku Turkey, ndikukapezeka ku Lebanon. Koma mudziwe kuti munthu ameneyi anali woopsa kwambiri. amakhazikitsa magulu oopsa kwambiri azigawenga amene amalimbana ndi israeli tikukumbukira 2015 ku israeli kunachitika ziwembu zosiyanasiyana pamene ayuda anapangidwa kidnap komanso kuphedwa amene ankatuma anyamata kuti azikapanga zimenezi anali mkulu ameneyu saleh arouri mwachidule ku gaza kuli gulu la nkhondo limene limatchedwa kuti al qassam brigade amene anayambisa gulu limeneli ndi mkulu ameneyu amalandira thandizo m'maiko a irani turkey komanso qatar dziwani kuti a qassam brigade ndi branch imodzi la gulu la hamas ndipo amalimbana kwambiri ndi israel kulimbana kwake zifukwa zake tonse tikuzidziwa akuti maisraeli analanda malo a mapalestina tikukumbukira 2015 gulu lake litachitira chiwembu ayuda mu tel aviv america inayika chiwona maso cha 5 million dollars kwa wina aliyense amene angaulule kumene saleh amabisala chitachitika chiwembu cha pa 7 oktoba 2023 israeli inatchula anthu angapo amene anakonza zimenezi ndipo saleh pamodzi ndi bwana wake yahya sinwar anayikidwa pa listi ya most wanted people mdziko la israel prime minister benjamin netanyahu analankhula poyera kunena kuti akuluakulu ena a hamas akubisala m'maiko ngati qatar lebanon komanso egypt koma ananenetsa kuti kulikonse kumene mukubisala tikupezani ndipo tikuphani ndiye pofika 2 january 2024 israeli inazindikira nyumba imene mkulu ameneyu amabisalako posakhalitsa anatumiza ndege fighter jet imene inapita komweko ndi kumphulitsa saleh arouri pamodzi ndi anzake okwana 5 anafera pomwepo nkhani imeneyi itamveka inavuta kwambiri tamva mkulu wa hezbollah hassan nasrallah waopseza kunena kuti gulu lake liyamba nkhondo yoopsa ndi dziko la israeli nayenso mkulu wa asilikali ku israeli general herzi anapita kumpoto kukauza asilikali kunena kuti akonzekere nkhondo ndi gulu la hezbollah pamene ndikunena pano nkhondo ikupitirira ku gaza israeli yasalaza chilichonse pamene anthu akugona m'misasa ambiri akamaona zimenezi akumadzifunsa kuti kodi amene akulamulira gaza strip ndi ndani chifukwa sizoona kuti asilikali aku zimbabwe abwere ku malawi kuno ndi kumaphwasula nyumba komanso kuthamangisa anthu zimenezi ndi zimene tikuziona ku gaza pamene israeli ikuphwasula chilichonse Kodi amene akulamulira Gaza ndi ndani? Masiku apitawa nyuzipepala ya Ayuda yotchedwa Zimani Israel inalemba nkhani yokhumudwitsa akuti Prime Minister Benjamin Netanyahu anayitanitsa cabinet meeting kumene amakambirana zofuna kusamutsa Mapalestina ku dera la Gaza. nyuzipepala imeneyi ikunena kuti kunali meeting ya akuluakulu a boma ku israeli amakambirana kuti mapalestina onse asilamu akuyenera kuchotsedwa ku gaza ndi kutumizidwa maiko ena ndiyebe ambiri mukhoza kumadabwa kodi israeli ikufuna kuwasamutsa mapalestina amenewa awasamutsira kutiko

pali minister of finance bezalel smotrich komanso homeland security minister ben gvir anena poyera kunena kuti mapalestina onse akuyenera kusamutsidwa ku gaza ndi kutumizidwa ku africa mawu amenewa akulankhulidwa ndi nduna zazikuluzikulu za ku israel minister of finance komanso national security minister komabe america france russia komanso germany akana kuvomereza zimenezi komabe israel ikupitiriza kukambirana ndi atsogoleri aku africa kuti zimenezi zitheke cholinga chawo akufuna dera limeneli la gaza kuzikhala ayuda okhaokha izi zizikhala ngati zomwe zija zimene zinachitika ku east jerusalem tikukumbukira kuti kuyambira kalekale kuyambira 1948 east jerusalem kumakhala mapalestina west jerusalem kumakhala ayuda koma kutachitika nkhondo 1967 israeli inalanda dera limeneli ndikuwasamutsa ayuda onse kuwathamangitsa not ayuda koma mapalestina anathamangitsidwa kenaka anayamba kumangako nyumba zimene ndikunena pano kumakhala ayuda ndiye lero ndi zomvetsa chisoni kumva kuti cabinet minister cabinet meeting inalipo imene inachitika ku israeli amakambirana zofuna kusamutsa mapalestina onse ku gaza ndikuwatumiza ku africa bungwe la united nations litamva nkhani imeneyi latulutsa ripoti yodzudzula israeli musathamangitse anthu malo okhalawo gaza ndi ya mapalestina ndipo kuwachotsa kumeneko it means genocide united nations yapemphanso maiko onse aku africa amene akunamizidwa ndi israeli pa nkhani imeneyi kunena kuti asalole kulandira mapalestina mdziko lawo inu mukudziwa kunena kuti maiko ambiri mapurezidenti ambiri aku africa kuno amatengeka ndi ndalama taona posachedwa pompa israel inabwera ndikupereka 60 million dollars kwa chakwera zikhale ng'oma pamodzi ndi simplex chithyola atawapatsa anawauza kuti iwe utipatse akapolo tiwapititse ku israel taona ndege zikubwera zambirimbiri kuwatenga ana ndi kumakawazuza ku israeli taona israeli ikuchita zimenezi maiko ngakhale kenya uganda kumatenga akapolo ndi kumapereka ndalama kwa mapresident kuti ana azikagwira ntchito za ukapolo za kumunda ku israeli united nations ikuzindikira zimenezi kunena kuti ku africa kuno kuli atsogoleri adyera posachedwa pompa kagame anapereka 2.5 billion kuti chakwera ndi zikhale ng'oma azigulisa ma refugees kumawagulitsa ma refugee ku rwanda kuti azikaphedwa ndi kagame ndiye apanso report imene atulutsa a united nations akunena kuti maiko aku africa musamvere kapena kutengeka ndi zimene israel ikukuwuzani kunena kuti muzilandira mapalestina mu dziko lawo chifukwa iwowo zimene akufuna akufuna kuti mapalestina aja akachoka kumene kuja ndikubwera kuno ku africa kwawo kukhala kunoko kumene kuja amanga nyumba ku gaza kuja kuzikhala ayuda zimenezi ndi zomvetsa chisoni kwambiri ayuda amatiuza kunena kuti hitler anali munthu wankhanza amawazuza koma lero zomvetsa chisoni kuona ayuda omwewo akuchitanso nkhanza history is repeating itself ngati mukukumbukira bwinobwino 1943 hitler ankafuna kusamutsa ayuda onse ku europe kuwachotsa ku europe ndikuwatumiza ku africa koma zimenezi zinakanika chifukwa chonena kuti analuza nkhondo hitler ataluza nkhondo ndikuphedwa project yonse yofuna kusamusa ayuda kuchoka ku europe kupita ku africa inakanika lero 2024 israeli motsogozedwa ndi benjamin netanyahu akufuna kusamutsira mapalestina maiko aku africa kodi zimenezi zitheka let us wait and see